Mí Meithimh leis aimsir ghalánta fosta agus fosta do na daoine atá ag éisteacht le seo ar an Aoine bhí inné mo bhreithlá so má tá tú ag iarraidh na teachtaireachtaí a chur chur chugam anois is féidir leat ba chuma liom má raibh tú mall tá sé ceart go leor. Tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe agus mo chuid cairde mar is gnách ar dtús báire Áine Weir Áine cad é mar atá tú? Tá mé iontach an tseachtain seo. Tá cailín againn ar ais ar an gclár agus tá Conallach againn ar an gclár mar sin níl gearán ar bith agamsa an tseachtain seo.
James bocht, achan uile uair a bhíonn. Agus fosta tá mé anseo le James. James, cad é mar tá tusa, bhfuil tusa chomh maith le Áine an tseachtain seo? Yeah, bhí, bhí mé ag goil a rá yeah, ach duinn, tá Áine ag fence hopping arís, idir, idir Cúige Mumhan is Cúige Uladh, so like, you know, is fifty fifty, cibé cén seachtain atá ann, sin é an, you know, so, cuma really céard tá sí ag goil a rá, is tá sí ag goil a bheith ag agreeáil leis an guest a bhéas againn, like, so, um, go maith nó anois, um, I know Brennan Ó Hugh inné agus Comórtas Peile na Gaeltachta eh, tosaí anocht, so, um, ag tnúth go mór leis sin, eh, Aoine maith a bhéas amach romhainn,

Tífidh muid an tseachtain seo chugainn cad é an craic a tharlaíonn. Ach mar is gnách an sraith seo tá aoi speisialta againn achan eagrán agus tá aoi an-speisialta againn an eagrán seo mar a dúirt Áine bean eile as Tír Chonaill so tá mise breá sásta fosta. Tá muid anseo le Caitlín Nic Aoidh. Caitlín, cad é mar tá tú.

Cén Cén origin do Chaitlín Nic Aoidh, I suppose, is an ceist. Bhuel, mar an dóigh a thoisigh sé amach domhsa ná níl a fhios agam cé mhéad bliain ó shin anois ach bhí mé thíos ag an Oireachtas agus bhí m'aintín ansin, Á, ba cheart duitse job a fháil le TG4! Agus mise, Á ró! Agus ansin, mar a tharla sé, bhí siad ag déanamh trialacha Scáileáin thíos ansin, so thíos i gCill Airne a bhí sé an bhliain sin, agus bhí siad ag déanamh trialacha Scáileáin agus ní sin le rá go bhfaighfeá job. Sé an rud a bhí ann ná cineál de deis a thabhairt do dhaoine úra b'fhéidir rud beag traenáil a dhéanamh. So fuair mé áit air sin phioc siad deichniúr againn le rud beag traenáil a dhéanamh. Tá mé ag déanamh gur sé dheireadh seachtaine a bhí ann agus fuair mé sin agus bhí sin go breá tá's agat ní raibh post ná cibé faighte agam as sin agus i ndiaidh tamaill bhí mé ag déanamh Diplóma Gairmiúil san Oideachas i nGaillimh le bheith mar mhúinteoir agus leath bealaigh tríd tháinig

go rachainn i dtreo seo tá a fhios agam go raibh saghas lá gairmeacha againn nuair a bhí muid ar an phobalscoil i gCloich Cheann Fhaola agus go dtáinig Anne Marie Ní Dhubhcháin isteach agus bhí sise ag láithriú cláracha le TG4 agus b'fhéidir go raibh síol de shórt inteacht curtha ansin mar na daoine a bhí sa rang liom, Séan Ó Dubhcháin, Seán Ó Baoill, Alice Ní Fhlannagáin agus mé féin. So tá muid ar fad ag obair sna meáin anois so tá sé suimiúil. Tá mé ag déanamh gur rud inteacht san uisce nó nó rud inteacht, sin é. Deas mar go bhfuil deiseanna rudaí eile a dhéanamh seachas múinteoireacht amháin.

an dip a chríochnú agus tá rud ann go gcaithfidh tú, níl a fhios agam cá mhéad uair a dhéanamh, a, le go mbeidh tú cáilithe mar is ceart. So thoisigh mé ag obair i scoil thuas i dtuaisceart Dhún na nGall ar feadh bliana. So bheinn istigh Luan go hAoine agus ansin istigh ar an aimsir ag an deireadh seachtaine, so. Yeah, bhí mé ag déanamh an dá rud agus ansin bhí like ok caithfidh mé, caithfidh mé ceann amháin acu a phiocadh. So bhí sé ina chinneadh furast go leor.
dóigh liom go ndeireann achan mamaí in Éirinn le páistí s'acu, Faigh céim sa mhúinteoireacht ar dtús. Rinne Brendan Gleeson é, bhí sé ina mhúinteoir ar dtús agus ansin chuaigh sé i ndiaidh, thug sé aire don aisteoireacht i ndiaidh sin ach gur fallback an-sábháilte i gcónaí é agus job iontach le bheith agat. Deir mo mham an rud díreach céanna liomsa.
Yeah, deir mo mháthair sin. So amach as ceathrar againn sa teaghlach, tá mo dheirfiúr ag múineadh, tá mo dheartháir ag múineadh agus ansin bhí mise ag múineadh. So agus bhí mo mháthair ag obair i scoil fosta. So tá mé ag déanamh just gur shíl sí, mar a dúirt tú, like a safety blanket sin ar eagla nach dtéann rudaí go plan.
Yeah, bhí sé mar a chéile againne, yeah, it, tá, tá céim sa múinteoireacht ag mo dheirfiúr, and then bhí siad like ag rá liomsa, oh yeah, just déan múinteoireacht is, beidh tú in ann imirt football freisin ag an am céanna, bhí mé like ag rá, níl, níl mé ag iarraidh bheith mar múinteoir, like, ach fós rinne mé iarracht, bhí mé actually beagnach ag iarraidh bheith mar múinteoir, like, go dtí fuair mé an post le Údarás ag TG4 is rudaí, but

Tá mé ag déanamh go raibh thart fá dhá scór againn á dhéanamh agus níl mórán againn fágtha ag múinteoireacht. Bhuel like mise ag ráit níl mórán againn níl mise fiú ag múinteoireacht. Níl mé cinnte, níl mórán Tá mé ag déanamh go bhfuair lear mór acu jobannaí difriúla fosta. Yeah, mar tá mo dheirfiúr anois ag obair don Roinn, so tá sí sin imithe ó mhúinteoireacht freisin, like.

Yeah bhí sé mar a chéile actually againne freisin. Thug like cuimhin liomsa arís ag fás aníos tá mo dheirfiúracha beagán níos sine ná mé cúpla bliain eile amuigh agus um, bhí mé ag um, meánscoil agus like rinne siadsan, bhí siadsan ag na Debs is rudaí agus bhí na pictiúirí de na Debs a luadh thuas ar na ballaí don beirt acu is chuile rud. Thóg sé ar mo chlann chúig bliana mo phictiúr Debs a chur suas. Bhí coláiste críochnaithe agamsa roimh a raibh mo Debs pictiúr curtha suas ar an mballa. Agus like,

Fuair siad na cinn do mo dheartháir fá choinne an grad agus faoi choinne achan, achan cineál, ócáid mhór a bhí ann. Fuair seisean cinn priontáilte amach. Faoin am a tháinig mo cheann thart, dúirt mam, ah, sure, ní fiú, ní, níl mé chun bacaint le sin. Mo chuid pictiúirí Debs fosta Caitlín tá siad

Is bí prom king and queen nó go fá. Ní chreidim go lé muid a gúna ngáil prom air. Deireann muid na grad, ní deireann muid fiú Debs. Tá prom an-Mheiriceánach nach bhfuil? Níl a fhios agam cá has a dtáinig sé, but prom a bhí air i gcónaí.

Ó yeah, bhí, bhí aithne acu uilig orm, bhí siad uilig ag amharc agus ansin, tá a fhios agat, bheadh mír aimsire ag dul amach iontach mall oíche i gcónaí, thart fán dó a chlog ar maidin agus tusa lá amháin maidin Dé Luain mé istigh iontach luath, just, caithfidh sé nár chodlaigh mé ar chor ar bith agus eh, bhuel bheadh sé ana scoil is bhí príomhoide, like, chonaic mise tusa ar an teilifís thart fá cúig uair ó shin.

agat choinne daoine cosúil le Hugh is James is mé féin atá ag dul isteach sna meáin agus fiú daoine eile atá ag éisteacht. Sin é, bíonn tá a fhios agat nuair a thosaíonn tú amach a chéaduair bíonn lear mór, tagann lear mór rudaí aníos ach caithfidh tú, caithfidh tú yes a ráit leis na rudaí seo ar fad agus tú féin a chur chun tosaigh. Corruair b'fhéidir you know nach bhfóireann sé i gcónaí go mbeadh pleananna eile agat nó go mbeadh sé ag teacht salach ar rud inteacht ach go dtí mar

Agus cé chomh mór is a bhí tú ar bís nó neirbhíseach nó cé chomh raibh tú leis an post sin? Ó yes, so mar an chéad chlár a fuair mise ná rinne mé eagrán deireanach de Féilte, so bhí fiche sraith ann agus mise a bhí mar láithreoir ar an tsraith sin, so rinne muid turas thart

an tsraith sin, just seasann sé amach i gcónaí, tá a fhios agat ag an am, bhí mé, bhí mé ar bís, tá a fhios agat is, tá a fhios agat is onóir ollmhór a bhí ann ag an am le, le bheith iarrtha é a dhéanamh agus ansin é a dhéanamh agus chuir, chuir mé aithne ar go leor daoine agus achan rud agus, yeah, seasann sé amach i gcónaí, just mar, mar, go háirithe na Gaeltachtaí seo, b'fhéidir tá a fhios agat thíos sa Rinn agus áiteacha mar sin, Bhí áiteacha nach raibh mise roimhe sin so it's just, saghas clár taistil, clár ceoil a bhí ann ag an am amháin ach yeah, sheas sé sin amach go mór mór domh. Is an bhfuil clár nó tionscnamh amháin faoi leith um thar cheann ar bith eile gur bhain tú níos mó sult as nó ab é sin an ceann an chéad ceann a rinne tú? Um, well bhí bhí neart rudaí eile a rinne mé Bhí dúil mhillteanach agam iontu. Rinne mé, chuaigh mé go Berlin ag déanamh clár fosta, just na saghas, bheadh córanna as fud na cruinne ag teacht le chéile le ceol ag ócáid speisialta, so bhí mise mar láithreoir ar sin, so bhí sin iontach agus chuir siad go Berlin liom féin mé, bhí craic ar dóigh agam, so bhí, an rud a bhí ann ná bhí,

Deireann an triúr Deireann an triúr againn gur i gcónaí gur sórt dream job é sin dúinne clár taistil a dhéanamh ach caithfidh muid iarraidh ort. An mbíonn sé chomh glamorous b'fhéidir is a fhaigheann muidne? Faigheann an lucht féachana íomha amháin faoi leith atá sórt go bhfuil tú sórt b'fhéidir ar do laethanta saoire, bhfuil sé bhfuil sé mar sin nó bhfuil go leor oibre le feiceáil nach bhfuil le feiceáil ag an lucht féachana?

marm nó níl sé chomh glamorous agus a bhíonns daoine ag déanamh nó fiú ní thagann sé dhóigh sin.
bhfuil aon saghas cláir like ar bhreá leat a dhéanamh like bhfuil like aon like brionglóid like you know b'fhéidir like dul thall go Meiriceá nó gabháil go you know an Astráil nó síos go Afraic kinda like na na cláracha sin or even fiú rud inteacht sa bhaile like you know cláir ceoil nó cláir um like cláir taistil sa bhaile, an bhfuil aon rud ar bhreá leat a dhéanamh sa todhchaí. Yeah, bheadh dúil mhillteanach agam cláir taistil a dhéanamh bhfuil a fhios agat, is breá liom dul ag taisteal i mo chuid am saoire agus mar sin agus bheadh dúil agam b'fhéidir fiú turas thart fríd Éirinn like ceann sa sa camper a dhéanamh nó rudaí mar sin fosta so yeah, b'fhéidir b'fhéidir amach anseo. Cos cosúil le Slí na mBeaglaoich.

Ná like ceann anois do Na Seansálaithe agus Caitlín Nic Aoidh ag taisteal ar fud na Gaeltachtaí ag na pubannaí is fearr thart.
Agus ansin beidh orainn gabháil chuig na pubannaí eile nach bhfuil ar an gclár fós, you know, cos Yeah. beidh orainn a lán taighde a dhéanamh le déanamh cinnte go bhfuil achan ceann mar is ceart.

Dá raibh carr agam, do na daoine nach bhfuil aithne acu ar Charlie Mac sin, an tacsaí a théann thart ar an nGaeltacht i nDún na nGall, tá uimhir s'aige go fóill agam, tá sé ar speed dial agam aon am atá duine a dhíobháil orm, Charlie's your man. Fuair mé, fuair mé tacsaí leis an tseachtain seo caite nuair bhí mé thuas ag an gcomhdháil i nGaoth Dobhair. Tá sé fós ort. Eisean an fáth go bhfuil aon rud cultúrtha ná craic ar bith ar siúl sa Ghaeltacht sílimse. I think it's eisean the backbone the unsung hero na Gaeltacht ná Charlie Mac. Bhí cleas am sa fosta was it the main thing you do. Like, oh, you know, Jack Latal le

Tá scéal mar sin ag achan duine is é ag teacht abhaile ó oíche amuigh i nDún na nGall. Is cuimhin liomsa oíche amháin agus bhí an oiread sin daoine sa tacsaí linn, sílim go b'fhéidir go raibh muid istigh i tacsaí seven seater agus chuaigh sé arís thart ar an chontae uilig. Bhí muid b'fhéidir níos mó ná uair a chloig sa charr agus faoin am seo bhí sé thart b'ionann an ceathair a chlog ar maidin agus bhí muid ag rá leis oh jeez tá muid really pléasctha don leithreas caithfidh muid dul chuig an leithreas. So stop sé ag teach s'aige fhéin. Agus lig sé dúinn dul isteach i dteach s'aige agus an leithreas a úsáid ar an mbealach abhaile go dtí an Fhál Carraigh. Níl fhios agam caidé an dóigh, caithfidh gur dhúisigh muid an clann uilig s'aige. Agus ní tharlódh sin áit ar bith eile. No, ní tharla.
Bhí mise jealous i gcónaí de na daoine a bheadh ag dul ar na hackneys abhaile, bhuel. Tá mise ag siúl abhaile ó tigh Josie.

Agus cá háit a raibh take-away agat ansin ina dhiaidh? Cos bhí cuimhne agam-sa in Anagaire bhí happiness ann bliantaí ó shin agus bhí tú ábalta cur cnag ar an doras cibé uair den oíche agus ligfeadh siad daoine isteach le you know fá choinne chips nó fá choinne spice bag nó cibé rud. Raibh rudaí mar sin i nGaoth Dobhair fosta or Teach na Mall is Gaoth Dobhair fosta?

sin ag go ará go as le mór mis so bh se ag anna fin tuigim.
Well is cí dúir mó a hé so se cear go leor. So lecí dúir?
Well.

lár Gaeltachta Dhún na nGall. Níl sé really. Bíonn fhios ag achan duine an áit sin. Bíonn fhios ag achan duine Gaoth Dobhair. Nuair a deirim Fál Carrach, ní bhíonn clue ag daoine cá háit é agus deirim díreach in aice le Gaoth Dobhair agus duit ah yeah yeah tá sin an áit sin.
Caithfidh muid feachtas a chur le chéile. Idir Dún Fionnachaidh agus Gaoth Dobhair, sin an rud. Agus á rá le daoine like yeah cín fhada, idir an dá áit sin.
Tá mise a rá idir Gaoth Dobhair agus Clochán Liath.
Caithfidh muid feachtas a chur le chéile anois le aitheantas a thabhairt do na ceantair bheaga seo den Ghaeltacht anois le déanamh cinnte nach bhfuil orainn a rá just cibé an ceann is mó an t-am ar fad ar eagla na heagla. Lenár gcuid, lenár gcuid airgid uilig. Oh yes, sorry, yeah, cos beidh muid mar millionaires anois gan mhoill. Caithfidh muid caint fosta, like, ní thig linn gan seo a mhentionáil, cos sílim gurb é seo ceann de na, like, moments is iconic, like, ar Teilifís Éireann a choíche agus, like, you know, idir, like, an horologist ar an Late Late Toy Show, idir, like, Gillian McKeith ag faintáil, caithfidh muid caint faoin tintreach ar Oíche Shamhna 2016, sílim, a bhí ann. Cén dóigh ar tháinig sin le chéile because tá sé go fóill feiceann tú achan chineál de Oíche Shamhna go bhfeiceann tú an físeán ag teacht ar ais ar TikTok anois sílim go tháinig mé ansin i mbliana so cén cén dóigh cineál de ar tharlaigh sin nó cén dóigh ar tháinig sé le chéile? Bhuel mar an rud a tharla ná an bhliain roimhe bhí bhí mise ag obair thar an deireadh seachtaine agus bhí an tOireachtas an na deisceart ní céanna agus áis ní bheith craic a bhí agam leis céime a bhí you know agus the studio sa céime a rinne so las mé suas an Oíche Shamhna agus James céad as muitiú ok thig linn rud a dhéanamh anseo so um, so an sin eh, an bhliain dár gcionn tá mé ag déanamh go raibh TG4 fiche bliain an bhliain sin so bhí bhí seó mór um, i nGaillimh

achan áit ar domhan, like ní shílim go raibh tír ar bith nach raibh sé tar éis a bheith feicthe ann, you know, bhí sé sa Vítneam thall san Astráil achan áit beo, so yeah, so sin é bhí sé doiligh an oíche sin a bhualadh.
No. Umm agus like an raibh a fhios agaibh go raibh like go mbeadh an cineál reaction sin chuige like, you know, go dté like

Dúirt mé was it ábáitir go mbeadh cá rud was was it sna rudaí in Éirinn uilig ach ansin was it cén fhios gur rud a bhí ann is cuma was it muna bhfuil focal Gaeilge i do phluc tuigfidh tú size a joke a bhí ann. So sin mar mo thí ar oibre seo go maith agus a d'oibrigh but no thar os an go mbead sé ar an BBC ná gceapfaí mar sin.
Seo seo ceist agamsa duit mar sílim go mbím fós ag fáil an cheist seo um, ó d'fhág mé TG4. Cuireann achan duine an cheist orm is tá a fhios ag an cheathrar againne anseo an freagra ach cuireann achan duine an cheist cé hé intern TG4? Agus tá mé ag déanamh iarracht an mystique a choinneáil agus gan insint do dhuine ar bith ach cén freagra a thugann tusa do do dhuine achan uair a chuireann siad an cheist sin ort? Ó, bhfuil a fhios agat seo, níl mé cinnte Chuir duine ar bith an cheist, tá mé ag déanamh bhfuil a fhios agat anois nach gcuireann, a tháinig amach rud ar Twitter John Doohan a chuir suas intern TG4 an tríú rún Fatima so bhfuil ag gabháil siad an fior dóigh. Bhí orm sin a úsáid seo bha. Fuair mé ó bheirt an teachn scráite é So tá daoine fós ag iarraidh a fháil amach cé atá ann. Bheadh daoine ag iarraidh ormsa freisin nach mbeadh nach mbeadh even ag breathnú ar TG4 ná tada mar sin like Béarlóirí thuas i mBleá Cliath agus in aon áit sa tír bheadh siad díreach sin an cniost ag obair, ó TG4 bheadh siad ag rá cé hé nó hí an intern is í mar like do you know like

pearsantacht ag just meáin shóisialta TG4 fiú taobh amuigh den chainéal é féin. Tá daoine, mar a dúirt tú, just a bhíonn ag leanúint na hardán gan fiú clár riamh a bheith feicthe acu ar an teilifís. Yeah, tá sé iontach mar rud an tón fosta go háirithe leis an ghreann atá le feiceáil ansin ar Twitter, ní gá duit a bheith líofa i nGaeilge so tá siad, you know, ag tógáil achan duine leofa.

could be, you know, a bhí daoine ag caint faoin Ghaeilic agus, you know, Gae- like, you know, ag úsáid Gaeilic sna meáin, like, an bhfeiceann tú cineál saghas, b'fhéidir, like, fiú, like, athbheochan nó rudaí mar sin ná, like, you know, go bhfuil a lán daoine, go bhfuil a- i bhfad níos mó suim ag daoine sa Ghaeilic anois ná a bhí blianta ó shin. Ó, tá, tá. Bhfuil a fhios agat, bhfuil a fhios agat, maram ó thaobh, like, na mbannaí, like, Kneecap agus iad sin ar fad agus anois tá, bhfuil a fhios agat, tá sé iontach, bhí, like, cairde agamsa, l- bhí d'imigh siad thar lear agus b'shin a mbeadh Gaeilge ar bith acu chuaigh siad go dtí an Astráil agus áite mar sin agus ní go dtáinig siad na bhaile gur thuig siad an luach agus an, maram, an tairbhe bhfuil a you know tóga bhain Gaeilic agus ansin tháinig siad ar ais agus d'fhoghlaim siad Gaeilic so mar sin sin iontach agus tá, tá lear mór jabanna Gaeilge anois, tá, tá, tá sé athbheochan anois agus tchí tú lear mór daoine ag déanamh iarracht

nó b'fhéidir go mbeidh achan duine ag gol chuig le a gcuid ábhar Gaeilge a fháil.
Yeah, seans go mbeidh, yeah, seans gur ar líne, agus nuair a fheiceann tú anois tá lear mór de na caiféanna atá fosclaithe, tá achan duine ag iarraidh, maram, go mbeadh an Ghaeilge mar chuid den brand acu, rud atá go hálainn, bhfuil a fhios agat, agus fiú má táimid ag tógáil an Ghaeilge isteach, focal ar fhocal,

Thart ar chúig bliain ó shin, sílim gur rud an-úr é atá ag tarlú anois agus b'fhéidir go bhfuil na meáin shóisialta ag cur leis sin. Tá ceist amháin a chuireann muid ar achan aoi, James, an bhfuil tusa ag iarraidh é a chur. Tusa cineál de an ringmaster dá. Déan tusa fosta fhoinn. Ach tá ceist amháin a chuireann muid ar achan aoi, what a goodness, an bhfuil tú ullmhaithe dó seo mar bhí Ciara an, Ciara Ní É, bhí sí an-ullmhaithe dó seo. So mothaím leis go, mothaím leis go bhfuil a lán brú ar daoine ar an gceist seo anois, nó faoin gceist seo. Agus tá freagraí go hiomlán difriúil faighte againn uaidh chuile dhuine beo. So an ceist ann ná, Tá tú ag réiteach dinnéar agus tá tú in ann triúr a thabhairt ann as as timeline an tsaoil ar fad, cuma beo, marbh nó cáiliúil, gan a bheith cáiliúil, is cuma cé atá ann, ach cé an triúr atá caite de cé a bhfuil tú chun cuireadh a thabhairt dóibh ag an dinner party seo? Ooh, ag an dinner party, right, uimhir a haon, Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn.

Thiocfadh linn triúr againn a bheith ag caint, mé féin, Dara agus Uachtarán na hÉireann, agus ní thuigfeadh sí focal, but bheadh sí in ann ceol agus siamsaíocht a chur ar fáil so bheadh sin go breá.
Nach b'é Beyoncé ainm Gaeilge nach b'é, sure tá e fada ag deireadh an ainm so
Ní tú an chéad duine le Uachtarán a phiocadh, sílim gur phioc Daithí, Mary McAleese, agus sílim gur phioc duine éigin eile, Michael D. b'fhéidir, chomh maith. Is rogha mhaith iad mar bheadh siad, bheadh siad cliste, bheadh siad ábalta ábhar suimiúil a chur ar fáil, do you know, don chomhrá. Agus tá na madraí ag Michael D. freisin, so sin é an. Ó yeah. Bheadh na madaí leis. Bheadh air na madaí a thabhairt leis, nach mbeadh? Is maith liom na madaí sin.

Bhí siad gleoite. Yeah. Oh God. Ceapaim siad dó dá mholfadh mise freisin ná Michael D dó. Ach tá sé deacair agam just gan hug a thabhairt do Michael D. Tá sé chomh cute like. Do you know, Hey. just get a, just get a cuddle beag or so like, ná so lámhach ann, you know. Sin is, Tá sé just go hálainn nach bhfuil agus yeah. bhí muid ag déanamh rud seo em, eh, t- bhí sé ar an Spidéal bhí Uachtarán na Gearmáine agus Uachtarán na hÉireann eh, thart mar I dunno like Meán Fómhair mar sin anuraidh agus bhí mise ag láithriú seo agus bhí sé díreach os mo chomhair agus ansin bhronn muid an chéad leabhar de TG4 air agus bhí bhí sé chomh tógtha like bhí deora ina shúile agus bhí sé like ah! seo an lá is fearr riamh. yeah. Uh, well, tá nuacht mhaith agam James because bhí um, bhí John C. Reilly in Éirinn le haghaidh Lá Fhéile Pádraig mar like, mar steward sílim don mhórshiúl dá

Instagram agus Twitter agus TikTok ar Flatharta. Tá Áine ar Instagram, Twitter agus TikTok mar Áine Weir agus mise mar Hugh Carr here ar Twitter agus ar Instagram agus mar Hugh Carr ar TikTok. Um, Bhuel sílim go- bhfuil rud ar bith eile gur gá muide a a phlugáil eh, sular sular fágann muid. Um, Sílim gurb shin é. Ach amháin go mbeidh muid ag Féile na Gealaí an tseachtain seo chugainn. Um, So, bhuel mé féin agus Áine, tá James AWOL.